Subscribe to Mpungwepungwe Malawi YouTube channel for you to enjoy more of our videos every time we upload. We love you all. zikomo kwambiri uthenga omwewo kungotsindikapo mchichewa ife monga a CCAP tikunenetsa kuti tikupempha amalawi adindo azipani kuti tiyeni tilole zofuna za anthu mmene anthu asankhira kuti ndi zimene zititsogolere ndi zimene uh, tizivomereze ngati amalawi chifukwa chisankho ndi chimene chimatipanga chimatitsogolera kuti tipeze azitsogoleri athu motero tikunenetsa ndithu kuti zimene amalawi akufuna zionekera pa zotsatira za chisankho chimene tinapanga dzana ilo pa 16 september chachiwiri tikufuna tipemphe anzathu achitetezo kuti monga mwa lamulo athandize ndithu kuonesesa kuti palibe ziwawa komanso amene akuyambisa ziwawa monga mwa lamulo, achite nawo mmene lamulo limanenera, komanso apereke chitetezo kwa ena aliwonse amene akuyenera kulandira chitetezo mwa lamulo. Chomaliza, tikupemphanso kuti tiyeni tikhale anthu osunga bata ndi mtendere, pozindikira kuti chisankho ndi mbali imodzi imene imathandiza imati, imene timadusamo pofuna kuperekanso mphamvu zina kwa azitsogoleri athu oti atitsogolere ndiye uh, zimenezizi nzofunika kuti zitsogozane ndi mo- mwabata ndi mtendere kuchokera kwa ifeyo ngati nzika ndi wina aliyense wokhuzidwa zikomo kwambiri Uh, ndiwapatse, ndiwapatse uh, uh, Bambo Mhango kuti angotsindikapo pa mfundo uh, ziwiri zitatu pa chikalata uh, chimene uh, tatulusa uh, mmawa uno ine ndingotsindika mmene anenerapo um, a chairperson athu mchizungu ndingotsindika pang'ono mchichewa kunena kuti um, chikalatachi chikufotokoza kuti ifeyo tatengako mbali ngati uh, anthu omwe tilibe mbali kwenikweni ku nkhani za ndale kapena kuzisankhozi kupatula kufuna kuonetsetsa kuti zisankhozi zikuyenda mwachilungamo malingana ndi malamulo atcheya athu akhala akutsindika kawirikawiri kuti zisankho ziyende monga mmene malamulo alili komanso kuti malamulowo amene timawachotsa ku constitution ndi momwemonso malamulo a NEC okhudzana a MEC rather okhudzana ndi zisankho amanenetsa ndithu bungwe limene lili ndi mphamvu zoyendetsa ndi kuulutsa zotsatira za zisankho ndi bungwe la Malawi um, eh, Electoral Commission ndiye tonse tiyenera kuti tikhale bata ndi mtendere kuyembekezera kuti bungwe limene la MEC-li lidzatipatse zotsatira za zisankho komanso um, tabweramo malingana ndi kuti e, taona kuti kukuchitikabe nkhani zina ndi zina zimene zikukhala ngati kuti zikupereka chiopsezo kwa anthu ena ndiye zime- nkhani zimenezozo ndi zimene zikupangitsanso kuti monga takhala tikulankhulaponso um, pa tsiku pa 16 pa 18 tikutulutsa um, zikalata zathu kusonyeza kukhudzidwa ndi mmene zikuyendera pano mwina ena akumaulutsa kuti tatsogola ndife kapena tapambana ndife pomwe bungwe la mec lisanaulutse zikupereka chiopsezo kwa amalawi ndi ena amenenso akukhudzidwa ndi kayendetsedwe ka zisankho ndiye mm, chikalata chifoto zawo zimene zikuti uh, chifukwa chokhudzidwa ngati amalawi eh, ndikuona tatulutsanso chikalata chapano pachi chomwe chikutsindika kuti ayi tikupemphano kuti anzathu amene amayendetsa nkhani za chitetezo mdziko muno amalawi police um, service komanso amalawi defense force kuti ndithu agwire ntchito zawo moyenera aonetsetse kuti aliyense mmalawi komanso ndi iwo amene akukhudzidwa ndi zisankho akutetezedwa akukhala mwamtendere mmene malamulo a dziko lino akunenera komanso kuti iwo agwirenso ntchito zawo monga mmene malamulo amawayenerezera kuti agwirire ntchito pofuna kusamalira chitetezo ndi anthu ndi katundu wa amalawi um, ndikukhulupirira kuti nkhani zimenezo ndi zimene chikalata chathu chakhudzamo kungowonjezera pa zimene zafotokozedwa kale zikomo kwambiri um, zikomo kwambiri bambo muhango uh, pa nthawi ino mundilole kuti uh, ndipereke mwayi wa mafunso atatu Chifukwa cha nthawi, ah, tikayankha mafunsowo eh, tiwapasa atcheya kuti ah, apereke ma concluding remarks kenako ndithu tikhoza kuwafunsa ngati tili ndi mafunso ena ah, owonjezera ndiye pa nthawi ino ndiloleni ah, kuti ndipereke mwayi wa mafunso Ah, zikomo kwambiri kumpando um, pa statement imene mwapanga issue ineyo dzina langa ndi Lloyd M'bwana ndikuimira Maravi Post um, chiyambireni atango titangomaliza kuponya mavoti uh, tsiku lotsatira zinapezeka kuti tili ndi magulu atatu amene ayamba kutulutsa malizatsi oyamba achipani ali ndi zipani z- zosiyanasiyana zili ndi tally yawo imene akutulutsa nyumba zotulu- zoulutsa nkhanizo zili ndi tally yawo komanso pali kagulu kena ka anthu kalinso ndi tally yawo imene akumatulutsa zi- zi- zi- zotsatira ndiye magulu onse atatu amenewawa akuchita zimenezi bungwe la malawi electoral commission silinatulutseko ndi one single result now tikuyembekezera mwina kalero kaya mwina masiku akubwera kuti mec ipanga itu iyamba kutulutsa malizatsi mukhulupirira kunena kuti anthu kunjaku ndi uthenga umene alandira kuchokera magawo onse atatu awawa alikhulupirire bungwe la malawi electoral commission komanso ndi uthenga wanji inuyo umene mukupereka uh, kuti anthu akhalebe ndi chikhulupiriro ndi bungwe la malawi electoral commission kusiyana ndi zonse zimene akhala kumamva magulu atatu amenewawa zikomo ine dzina langa ndi watipaso mzungu uh, ndimalembera ku nyasa times komanso african top stories ku kenya yesterday we got some reports uh, and i also saw your statement

the true will of Malawians. We are protecting the will of Malawians and nothing else. komanso ndifuna ndingoonjezerapo pa funso limene anafunsa kuti kodi anthu akhulupirire mec ndifuna kuyankha kunena kuti um, demokrase yathu ndi imene timakhala ndi um, mwina mchizungu amati representative uh, democracy kusonyeza kuti timasankhapo pakati pathu anthu pang'ono otiyendetsera ntchito za chigulu cha amalawi choncho ngati mec inasankhidwa atsogoleri aku mec anasankhidwa kuti atiyendetsere zisankho pakadali panopa tiyenabe kukhala ndi chikhulupiriro kuti mec ikutiyendetsera zinthuzo mundondomeko angakhale kuti mwina asanayambe kutipatsa malisatsi tikufuna kukhulupirira kuti pali zifukwa ndi mmene anakonzera ndondomeko a mec zomwe zikupangitsa kuti ah, mwina asayambe kuulutsa padakali pano komano sindiye kuti sizibwera yayi tiyeni tidikire tione zotsatira zake kenaka ndi pamene mwina ena ndi ena ngati ndi mawu tikhoza yamba kulankhulapo koma kuti tiyambe kuwatsutsa anthu chifukwa kuti sanatipatse zisankho sitinganene panopa kuti ndiye kuti zawakanika kapena zikuwavuta ndiye kuti mwina tipezeka kuti olakwika ndife titha kupanga nazo manyazi so ndikuona tikupempha amalawi komano ndi onse amene akhudzidwa ndi chisankho kuti tidekhe tione kuti akayamba kutipatsa zotsatirazo zikhala motani zomwe mwatchula ndingowonjezapo Tokoza kwambiri. ndikufuna kungowonjezapo pa nkhani ah, yokhudza ma attacks amene akumapita kwa atolankhani ah, komanso uh, kwa omenyera ufulu ifeyo ngati ccf uh, tikupanga document uh, zonse zimene zikuchitika sikuti uh, ndi ochepa okha amene akula- akulandira uh, mathireti okuopsezedwa pali gulu limene ndithu likuopsezedwa anthu osiyanasiyana ndiye ifeyo china chilichonse ndithu tikuchilemba uh, nkhani imeneyi tikayitula ku un uh, komanso tayitula kale uh, ku mabungwe akuluakulu amene amamenyera ufulu uh, pa dziko lapansi uh, komanso tiyipereka ndithu ku polisi kuti ayifufuze chifukwa demokrase sikuopsezana uh, demokrase ndikulola anthu osiyanasiyana athe ah, kumapanga ripoti zinthu zimene zikuchitika komanso athe kulankhula ah, zinthu zimene zikuchitika motsata malamulo ah, a dziko lino ndiye ndiwatsimikizire ah, amalawi onse kuti freedom of expression ndi ufulu wawo Amalawi ndithu ayenera kulankhula komano kulankhulako tiyeni titsate uh, malamulo uh, ndiye pa nthawi ino uh, ndiwalole uh, chairperson kuti apereke uh, mawu uh, omaliza kenako tikhoza ndithu uh, kulankhula nawo zikomo kwambiri